Lá an Altaithe, bunaithe ar an ghearrscéal 'Two Thanksgiving Day Gentlemen' le O. Henry. Tá lá ar leith sa bhliain agus is leis na Meiriceánaigh go háirithe é. Is lá é nuair a fhilleann gach éinne ar a dhúchas agus bíonn fleá agus féile acu. Is lá beannaithe é. Níl tinteán sna Stáit Aontaithe nach mbíonn turcaí ar an mbord an lá diaga sin. Is traidisiún é Lá an Altaithe. Shuigh Stuffy Pete síos ar bhinse sa pháirc láir. An tríú bínse clé ar theacht isteach sa pháirc duit ón taobh thoir. Is ansin a shuíodh sé gach Lá an Altaithe le naoi mbliana anuas, ar a haon a chlog tráthnóna. Mar ba ghnáth bhíodh ocras air. Nach ait an rud é go bhfuil daoine ann a thugann déirc do na bochtáin Lá an Altaithe ach a cheapann nach mbíonn ocras orthu aon lá eile? Bhí sé ag gabháil thar teach ag barr Fifth Avenue. Beirt dheirfiúracha nár phós riamh a chónaigh ann. Bhí sé de nós acu, ar Lá an Altaithe, seirbhíseach a chur leasmuigh de dhoras an tí ag meánlae agus fáilte a chur roimh an chéad bhacach a chonaic siad ag dul thart. Bhí Stuffy Pete ag dul thart agus chuir an seirbhíseach fáilte roimhe. Traidisiún. Is ansin a tugadh dinnéar blasta dó, turcaí agus gach a dtéann leis. Ina dhiaidh sin rinne sé a shlí go dtí an binse sa pháirc mar ba dhual dó. Ní fada a bhí sé annsin go bhfaca sé an sean-fhear uasal ag teacht in a threo. B'in a tharla na naoi mbliana a chuaidh thart. Tháinig an sean-fhear go dtí an pháirc in ar shuidh Stuffy Pete. Fear tanaí árd ab eadh é. Bhí sé tuairim is a seachtó bliain d'aois. Culaith dhubh a bhí air ó cheann go sáil. Bhí spéaclaí air agus maide siúil. Chonacthas do Pete go raibh níos lú gruaige air i mbliana. Bhí moill air ag siúl. Ba léir go raibh sé ag dul in aois. Bhí a fhios ag Pete cad a bhí ar intinn ag an seanfhear. Dhéanfadh sé mar a rinne sé gach bliain. Thosaigh Pete ag crith. Ba mhaith leis dul as amharc. Níor theastaigh uaidh bualadh leis an seanfhear inniu. Tháinig an seanfhear suas le Pete. Dia duit, a chara, ar seisean. Is breá liom a fheiceáil go bhfuil tú ar fónamh tar éis bliain a bhí crua orainn go léir. Tugaim buíochas do Dhia gur thug sé bliain eile dúinn taitneamh a bhaint as Lá an Altaithe. Tar liom anois, a chara, agus tabharfaidh mé dinnéar duit a dhéanfaidh maitheas duit idir anam is corp. Traidisiún, B'iad na focail chéanna a úsáid sé ó bhliain go bliain. Achan bhliain go dtí seo ba shásúil na focail sin ach anois Minic a smaoinigh Pete dó féin go raibh cuma an bhróin ar an seanfhear nuair a labhair sé. B'amhlaidh nach raibh mac aige agus ghoill sin go mór air. Dá mbeadh mac aige, leanfadh sé an traidisiún. Bheadh seisean ag an mbinse uair sa bhliain ag cur fáilte roimh Pete. Thabharfadh a mhac bia agus cothú do Pete. Ach Ní raibh clann aige. Bhí cónaí air ina aonar i dteach mór gar don pháirc. San earrach shiúil sé suas síos Fifth Avenue, sa samhradh chuaigh sé ar saoire faoin tuath, san fhómhar thug sé dinnéar do Pete. B'in mar a chaith sé a laethanta. Labhair Stuffy. Go raibh míle maith agat tá ocras orm. Ní fhéadfadh sé an seanfhear a dhiúltú. Buíochas leat, ba bhreá liom sin. Bhí dualgas ar Stuffy, bheadh air meas a thabhairt don traidisiún. Thug an seanfhear Stuffy go dtí an bhialann. go dtí an tábla céanna a raibh taithí acu air. Bhí aithne ag an bhainisteoir orthu. Seo chugainn an seanfhear, arsa duine de na freastalaithe, a thugann dinnéar don bhacach salach sin gach bliain. Shuigh an bheirt ag an mbord, an seanfhear ag breathnú ar Stuffy. Thug na freastalaithe bia agus deoch chuig Pete agus thosaigh sé ag ithe. Agus Pete ag ithe, leath aghaidh an tseanfhir le háthas. Lean Pete air go dtí go raibh an béile críochnaithe aige. Go raibh míle maith agat a dhuine uasail. Bia den scoth an lá seo Lá an Altaithe. Chuaigh an seanfhear chuig an gcuntar agus d'íoc sé an bille agus d'fhág sé séisín don fhreastalaí. D'fhág an bheirt le chéile agus ag an doras scar siad, an seanfhear ar chlé agus Pete ar dheis. Ansin d'imigh Pete leis, a ghoile ag pléascadh le barraíocht bia. Thit sé i laige agus nuair a dhúisigh sé bhí sé san ospidéal. Fuair na dochtúirí amach gur barraíocht bia ba chúis leis an laige. uair ina dhiaidh sin, tugadh an seanfhear go dtí an t-ospidéal céanna. I ndeireadh dála, fuair siad amach gur easpa bia ba chúis le tinneas an tseanfhir. Ní raibh blúire le hithe aige le trí lá.